ekene m ndị igbo ndị ọma ndị igbo bụrụ nze nwa nze ekele m ụnụ ọ mụwa bụ nwaanyị igbo worldwide international limited of nigeria ọ mụwa eze nwaanyị dibia gbalụsịa ngana ekuru ngere ṅụọ

ma oke ite ọ na-alụ ọlụ nke bụ eziokwu bụ na oke ite na-alụ ọlụ let us let us sell the fact ivu oke ite ọ na-alụ ọlụ ivu ite awele ivu ngwongwo na ngwongwo a na-ekposa ihe ndị a bụ ọgwụ ọgwụ n'ala Igbo ọgwụ na-arụ ọrụ ọgwụ dị a na-agwọ ọgwụ oke ọchịchọ a na-agwọ ọgwụ ị ma na n'ụwa mbụ ụwa mbụ enwere obodo obodo na-eme mbụ na ha bịa sị gị asụwa ọfọ kwubi okwu sụwa ọfọ asị na onye ọbụla gwọrọ ọgwụ n'obodo a ya gwọrọ ọgwụ ọgwụ ego bute n'obodo a na ya anatakwana obodo na ọ nata obodo ịda na ọya o were ala or na gịnị mere ya or na ọ nwụrụ that is why most times ị fụ ụmụ okorobịa mgbe ahụ nwetara ego ozugbo ozugbo ha batara be ha ha nwụrụ ha batara na be ha ha ofu ị ga-eme agwa site gwọrọ ọgwụ ego because of na ọ wụ ọfọ asụrụ because omenala igbo sọ ya nsọ mana ọgwụ ọdịkwa ọgwụ dị anakwa gwọ ọgwụ onye na-eme eji enwe types of dibia dibia ka nkụ ọ bụghị ofu enwere division of labor enwere dibia ala ya ezumezu ya sọrọ ọgwụ ihe ngwongwo ezumezu ya like due process oke ite na-alụ ọrụ but the fact remains that na o nwere disadvantages o nwere repercussions ma ịgwọ ọgwụ oke ite bụ kind of iweta ife kwesịrị imere gị in the next 20 years in a due process one by one the next 20 years or in the, the, the, the wealth or the fame you know or the life whatever or the life, whatever that would have lasted, or your health would have lasted maybe in the next 30 or 20 years, you now decide to bring all those things together. ka ife ndị ngwongwo na ndị otu ya ma agwọ o ma nke na-esikwere ma eju ma ebuna o ma ugo ma um, udele o a lot of things nọ n'ime ya a lot of a lot of wild wild animals nọ n'ime ya ihe all that signify bụ gịnị ka ife ndị ahụ jee kpọtabara gị ego ka ọ gana with ike with ike with power their forces let those things were their power otu ọ na-abụ agụ nweta gị otu anyị ji speed bịa dọwa gị ọnụ em em agwọ fụ gị ọ tụwa ọ tụwa gị tụgbuo gị ka ife ndị ahụ jee tọwaratara gị those things ma nkịta a lot of things ka o jiri ike jee kpụtara gị those things kpụtara gị your wealth ebe o dowere ya ka ma atụpụrụ gị ya ezumezu na-atụpụrụ gị ya 1 2 3 ya bụ agwọ maọbụ ya bụ ite ahụ i dobezere wute aha gị or picture gị nọ n'ime ya wute aha gị na be gị ndị family unu o jezie na-ewetara gị ife ndị ahụ kpum kpum asụpụtara gị o wetachachazie ya bring all those things kpam dosa na be ọ wụrụzie na ọ fụrụ na ọ pụrụ ga ekwentị ọ fụzie na enweghịzi nke gị fọzile nọ maybe akụ gị kwesịrị ịdị na 20 years na ọ gwụla o wetachala gị ya nwanne ihe a gwara gị na maybe it might happen in the space of six months or it might happen in the space of three years why don't you go see me enjoy in the next 30 40 years before oge eme for you to renew it kwa maybe you ị chọghọ ị chọghọ ịma ị chọghọ ka ihere mee gị chọọ ka a chịa gị ọchị then ị na renew then ọ fụrụ na nke gị agwụna o jebezie na nke ụmụ gị ụmụ gị na-abụkwa mụ o jebezie jee kpụrụ ụwa ha ncha nke hazi their own destiny their own wealth ọ na-efuruchi ya pịa pịa pịa ọ fụzie na na-enweghị ọmọwụ na nke ha agana na ọ gwụna ị continue wee riri ya maybe na-ahapụ ya 5 years 6 years o werewezie ụmụ gị o were ugbo tọka gosizi ọ nere isi nwa nọ gị n'afọ ọ gawazie wewe mmadụ oke ite na-arụ ọrụ ọgwụ na-arụ ọrụ ọgwụ nọ nwanne ọgwụ nọ o jezie were wezie mmadụ were wezie mmadụ ọ bịazie ọ ya wụzi na ihe nwa na ọgwụ abaghị uru from there zie weke ike gwụzie ya ya gị hụrụ ike agwụrụ ya gị regretwazie it might even take your life so ihe m ji na-akọrọ ihe a na-abụ ọ bụrụ na ị na-eje agwọ ọgwụ check all those things ọ kaalụ gị mma ị na-eme ife ọbụla ị na-eme i mezie ndị kwesịrị imezi i mezie chi gị mezi agwụ gị mezi ike gị mezi ezumezu gị niile kwesịrị imezi nye fa nni otu ndị ichie ndị ji kwesịrị anya nwara gwara gị mmadụ ha ga-emechi everything dozie ya ọfụma ka ọ na-eji nwayọ you must not be a billionaire you must not be a millionaire what matters in life is is life so that far ị na-provide three square meal and you have ebe obibi gị were nwayọ nwayọ nwayọ jeje hapụnụ oke ite hapụnụ oke ite hapụnụ oke ite o nwere repercussions thank you